aise ineyo ndikufuna kuti ndikulandire uh, makamaka mu studio muno kuti tikhale ndi conversation uh, in as far as music industry uh, malawian music industry is concerned zambiri zikuchitika komano mwina kuyambirira tingoyamba nkunena kuti iweyo as an artist music industry ya ku malawi ukuiona bwanji in general okay as for me music industry imene ndikuionera Mm. ndikuona kuti ikupanga improve kwambiri Mm. kutengeranso mmene inalili kalekale ndi panopa zikusiyana kwambiri kuli big gap kwambiri Mm. Eh, chimene ndinenera zimenezi nchokuti upeza kuti upcoming upeza kuti kwa nthawi yochepa yokha Mm. upeza wagula galimoto ndabwengi zambirimbiri Mm. titenge example pali isu isu sanatenge nthawi yayitali kwambiri upeza Wow. kuti apa eh waphukira kwambiri in a short period of time wapeza kuti Mhm. ali pena pake liver ili paliponse ali pali pose eh okay chabwino so uh, ndifunanso ndikambe nkhani yonena kuti mkatikati mwa music industry mommo pamene tikukamba kuti music, mu- music industry ikukula timaonanso ndithu pamakhala ndithu timikukhulana tiwiri titatu anyamata a r&b nthawi zina zake akandane pansana pabwereko beef koma kwambiri ndi hip hop tikhoza kubwerera mbuyo pang'ono ah, makamaka zaka zingapo zapitazi amene ali, ali, ali apakanyengo apakanthawi akhoza kundikhulupirira kunena kuti kunali beef yapakati pa jb komanso tay grin Yeah. lomwe komanso tay grin phyzix komanso phyzix so amabifana ndithu ndi magayizi ena ake ndikufuna kuti iweyo ngati an artist ufotokoze ndifotokozereni komanso anthu onse amene akutiona apakati ali pakunena kuti beef imathandiza bwanji music industry ufotokoze kwathu kuno ku malawi komanso ukhoza kupita kunja kumene mwina ukhoza kukhalanso ndi ma reference awiri atatu amene adachitikapo Okay. beef ndimaitenga kuti ndi chinthu chabho Mm. okay Mm. besides kuti titatengera kuti ndi tchimo chanichani komano kutengera music industry ndi imakhala chinthu kuti eh, ndi- Yeah. tiye nayo chimene ndinenera zimenezo nchokuti titatengera mbuyo Mm. titenge mbuyo Mm. nthawi imene kunali beef ya a khaida ndina mabilingani Mm.

chimapanga boost munthu munthu kuti Afike am- pena pake. afike pena pake chifukwa kuti amakhala ndi mtima kuti nayeso ndida nayeso ndiwine nayeso ndiwine Izo.
okay talking of beef Mm. takamba kuti beef imatha imapanga boost music industry koma titengenso mbali ya munthu amene beef paja beef sikuti amawina ndi, ndi, ndi onse Eh, eh. beef ili ngati ndewu Yeah. by the end of the day pakufunika papezeke wina wake amene waidya beef ija ndi wina wake amene wafowoka Eh. kwa munthu amene wafowokayo music industry imakhalanso kuti ikunchitira mafeva kapena amakhala kuti basi zake zathera pompa imakhala sikuchitira mafeva zake zake zimakhala zathera pompo komano zimangotengera kuti nthawi yoziboosta iweyoyo uzipanga iwe uzipanga hand uzipanga bwanji. handle bwanji chifukwa kuti nthawi imeneyo anthu amakhala kuti akonda chimene chinthu chimene chabwanyiza kuja chifukwa kuti akukutota nacho akukupweteka nacho chinthu chija pa beef so wakamba nkhani ya beef and wapanga relate nkhani ya kendrick lamar komanso drake uh, beef tikapita ku america kuja makamaka beef zimene zakhala zikuchitikako zimathera gunshot Yeah, gunshot. phana Yeah, yeah. ndi zina zambiri beef simangokuthera mu studio mokha Mm. tiziti beef simalimbikisa violence eh? kuti uh, apart from kupanga boost uh, music industry simalimbikisa ka, ka, ka, ka chinthu kodabwisa kena kake ka kwa achinyamata mwina tizi- ah, tizibifana tizimenyana for even tikapita ku- ku- kuchani ah, ku jamaica Mm, mm. taona ndithu Vybz Kartel anakathera m'ndende nkhani zake zimachokera ku ma beef beef Mm. kuti mpaka ana- anazengedwa mlandu woti anapha munthu kwathera ku ndende beef ti- ti- tiziyitenga bwanji kuti chisakhale chinthu chobweresa violence okay beef tizitenga ndi part of motivation osamaitenga ngati kuti mu violence mbola Mm. foreka mu part ya violence ndikuti kusogoza kusogoza Kuti- umbuli kwambiri so Eh, sitikupanga za music eh. mwaizwa chifukwa kuti beef eh? beef mene ndimaiziwira beef Mm. ndi chinthu chokuti mukhala kuti mukusinthana mawu kuzera mu nyimbo Mu nyimbo. osati muzikhala kuti mutesana zida Beef chachani.
sikusinthana manja. Ah, yeah, Kapena si- zipolopolo. Yeah, si zimene zonse Eh, chawe zakuti anthu ambiri pano pakunja kuja akuvutika tikutenganso example ya Lil Durk ndi ndani la gulu la 4K Trey ya achina YoungBoy aja Eh. ankalimbana eh? Mm. kuzera mu nyimbo zinachoka mu nyimbo zinapeza kuzapira kuti kuombeana mpakana panopa wina ali kuti Ali kundende. ali kundende so ine nangusanga ndi mawu akuti beef tiitenge ngati part of uh, motivation osati yeah, yeah. for beef payokha si, si mulandu si crime Mm. sikuti mumakhala mukuphwanya malamulo komano beef ija mukayitengera ku next step yonena kuti mpaka mwafika pogawana manja mwafikana poomberana i think kumene kumene bomano limabwera kuti ayayi kungobifana mu nyimbo n'zabhobho si mulandu simunga- simungasumirane koma kufikano ponena kuti no mwamuombera munthu mumakhalano mwaphwanyano lamulo la chani la dziko so uh, mwina tisanamalizitse talking of beef recently kwakhala ndithu kukuchitika ziwiri zitatu Yeah. mwina tiyambire ponena kuti IKK anapita ku podcast ina sititchula dzina kumeneku ndithu anaponya ndithu ma, ma, ma jabs ake kwa toast komanso kwambiri imapita kwa stresa Eh, pali zambiri zimene zinayankhulidwa zoti sitizipanga analyze apapa koma ndikungofuna kuti iweyo ah, makamaka uunikire ah, ka beef kameneka kuti iweyo ukukaona kuti kanali ka necessary kuti mpakana zifike kuti IKK kumunena stresa kuti ka salary kamene amalandira ku banki kuja nkoti sikakamakwana value ya mpamba ah, amene uja ndi kape whatever Zi- tiziti

koma mwina kumbali ama- amachezaso kuno Eh, zimene zimakhalira komano zimene zimakhalira komano si artist wina aliyense kuti awene akupanga nawo zinthu. pangofunikabe ena ake kuti ife ngati pakatipa tinaona ndi twice gz ndi Eh, gata Gata, yeah. kunakomanso ndithu Eh, zi- komano oinowo zinthu zija zoti zimabebesa macheza komano mwina tikupita kumapeto kwenikweni anthu akhoza kumadabwa kuti "Ah, kodi mkulu amene akufotokoza za music industry akufotokoza ngati ndani tifuna kuti iweyo uzifotokoze iweyo ngati iweyo kuti iweyo ndi ndani fa kuoneka kuti ukutsata kukamba za beef ya ku america kendrick lamar ndi drake whatever knowledge uli nayo ndiwe ndani ine ndikudziwa ndifake ndakuitana koma mwina nkutheka anthu ena amene akutionera pakadali pano sakudziwa kuti kodi ah, conversation imene tikukambirana pano tikukambirana ndi ndani Ah, okay, okay, okay. Ineyo ndi Raybury, Raybury under um, music group, Ice Dreamers, Mary Round 4. Yeah, ineyo sindinganene kuti ndine artist kuti wa dance ya njanja njanja ayi. Mm. Komano ndine artist, global artist, ndimazitcha kuti ndine global artist, chifukwa kuti ndimayika china chilichonse. Mm. Eh, Okay. eh, pondifuna atha kupeza kuti atakasecha pa Google, Mm. pa Spotify, Mm. pa youtube pa Mm. tiktok pa Mm. fb raymond atha kundipeza okay chabwino ndikuti magayizi akupange follow kumeneko komanso mwina nkutheka uli ndi project imene ikubwera kusogoloku mwina kungowapanga heads up amagayizi kuti eh yeah exactly mabandotu musungetu Eh. fa kukhala kugwatu fa afunika akamvere kuti ata amene akufotokoza flow yonchiwa akufotokoza ngini yonchiwa amatani kwenikweni Ah, koma ine ndikuziwa kuti ndi artist chifukwa kuti ndakubweretsa pano kuti tikambe nkhani yokhuza ndi music industry chifukwa kuti ndizimene uli nazo experience so wafotokoza kuti ndiyoyimba and ndikukhulupira kuti nyimbo yako ikamazatuluka tizakhale kuti tizabweranso pompano Eh. tizakhalenso kuti uzibwerabwera kuti tizikhala ndi ma conversation makamaka mu music industry ene mistake ene mbola kaya kwatuluka nyimbo tizipanga rate nyimbo pano kuti eh, kwatulukatu nyimbo iyi ndikuyona bwanji ngati oyimba nanzo famu za mesa beef izo Eh, nanga si takamba limapanga boost music industry ndi ife tifunanso tikhale mmodzi mwa anthu opanga spice up music industry so iweyo ndi ine pano Eh. tizikhala ndi macheza awawa Yeah. kaya pa wiki kaya ndi pa mwezi whenever tikuona kuti it is necessary kuti tikhale ndi conversation yokhuzana ndi music industry ineyo chachikulu ndikuyamikire kuti unabwera tizakuitana kuti ase tabwera tikhale ndi macheza mwina kutheka kuti uli ndi mawu ako omaliza tangoyepula Yeah, koma yeah. tizikhale tikulowa mu detail ngini ngati izizi kuti tizifotokoza tizilowa kunja kuja ndikuzukuta oyimba wina wake kuti iweyo umamuona bwanji Ah, eminemyo umamuona bwanji kumalawi kunoku wakutiwakuti umamuona bwanji kuti tizithanso ndithu kumaona kuti tikupita patali motani so mawu ako omaliza tisanatseke program iyi. okay mawu anga omaliza sakuani mano ndiyo kuti ndifuna kungoziwisa anthu kuti pa 28 march Mm. pamene nditulusa video yanga yaliti Mm. my first video sindinajambulepo video ina iliyonse Yoyamba ndi video. yoyamba ndiliyo